Le slám cúl faighte acu go dtí seo, bhí cuma láidir ar na Fianna le cúpla cluiche anuas. An éireodh leo dara cluiche ceannais iomána AIB Laighean as a chéile a shroisint nó an éireodh le Naomh Máirtín i Loch Garman stop a chur lena ruathar? Mac Dara Mac Donncha, a bhí i mbun tráchta, Cluiche Leathcheannais Laighean. Athrú amháin atá déanta ag na Fianna, tá Jack Maher ag teacht isteach in áit Dhónail Ryan sa líne lánchúil. Siad ag iarraidh dul chomh fada le cluiche ceannais Laighean arís.

Fianna teacht anseo anois agus i bPáirc Parnell agus a cumas ach Maher i nDroim Conrach. Obair mhaith déanta ag na Fianna tríd pas trasna anois go dtí Colin Currie, Colin Currie buailte taobh líne, oibrigh go deas, cruthaigh go deas, críochnaigh go deas. Scór go hálainn anseo. Tuaisceart. Átha Cliath, poc sleasa buailte, ah tá seisean gleoite ag Gavin King, álainn ar fad. Breathnóidh muid arís air. Ar na scilithe is fearr dá bhfuil san iomáint. Tá na Fianna tar éis socrú síos anois Naomh Máirtín ag teacht arís.

Ag Barry O'Connor, trasna go dtí Jack O'Connor, Jack a' bualadh ard agus bhail tá anois Naomh Máirtín tar eis tarraingt cothrom anseo. Amach buailte amach ar taobh anois agus. Téitear sin tharstu go léir. Faighte ar ais acu arís. Jack Maher anseo anois, an fear a thosaigh agus Jack Maher thar an, tá sé thar an trasnán, cúl báire á stiúradh thar an trasnán ansin. Tá Na Fianna curtha chun cinn arís le píosa. An ceann sin caite ní héasca ar fad. Seo le faighte ar ais arís ag curaidh Bhleá Cliath. Ar ndóigh Niall Ó Ceallacháin, bainisteoir nua Bhleá Cliath, eisean i gceannas orthu siúd chomh maith. Pas deas trasna an pháirce anois. Go dtí Gavin King, fuair sé Puc sleasa álainn níos luaithe agus anois tá ceann deas faighte anois aige. Scór deas, fíorghar go leatham. Anois, Naomh Máirtín ag teacht ar ais arís, an ceann sin leath curtha trasna, leath glanta. Tá an seilbh faighte acu arís, ba cheart go mbeadh scór anseo ag Darren Codd, agus tá! Muintir Codd agus muintir O'Connor. Cuirtear trasna anois agus an seilbh faighte ag Donal Ryan, tá tugtha isteach anois caite agus siúd trasna le Rory O'Connor. Rory ciúin, tá siad ag coinneáil súil air, tá a fhios acu cé chomh maith is atá sé. Is iad ag Byrne, sliotar amach anois. Amach anseo anois go dtí Rory, Joe Barrett. Joe Barrett trasna go dtí Joe O'Connor. Joe ag breathnú ar an sprioc. Joe á bualadh agus Joe thar an trasnán. Glanta amach ansin ceann mór millteach fada. Isteach an taobh. Cosaint mhaith déanta ag na Fianna. Ach déanta go maith ansin ag Naomh Máirtín an tseilbh a fháil ar ais. Píosa deas scile anseo ag Aaron Jesson, buailte ag Aaron Jesson agus tá sí buailte. Stafford a bhí ann, Ben Stafford ó leithscéal. Amach anois. Fianna na meascán seo go na pasanna gearra agus na pasanna fada. Siod é Seán Currie, Seán Currie trasna go Liam Rushe, pas láimhe, Liam Rushe trasna, pas láimhe eile. Faighte anois ag Jack Meagher, fuair sé cúilín sa gcéad leath, bhfuil sé chun ceann eile a fháil, tá go deimhin! Ceann eile ag Jack Meagher, Na Fianna ar ais chun cinn. Ceann gearr, coisíocht dheas ansin ag Conor McHugh. Bíonn sé sna tosaithe nuair a bhíonn sé ag imirt peile. Mar lánchúlaí nuair a bhíonn sé ag imirt iománaíochta. Ruathar mór anseo ag Donal Ryan. Ruathar iontach ag Donal Ryan. Bhfuil an tseilbh caillte aige. Tá sí bainte de. Naomh Máirtín, d'fhan siad leis. Amach anseo anois go dtí Jack O'Connor. Jack O'Connor amach. Tá beirt ag fanacht. Siod é David Codd, David Codd ag casadh thart agus tá sí buailte ard aige agus tá sí buailte thar an trasnán ag David Codd agus arís eile tá siad cothrom. Seans ansin ó thit an sliotar, bhí seans ar chúl dá mbeadh sí faighte. Bhí sí glanta amach fós. An atmaisféar go deo anseo anois i bPáirc Pharnell, an lántosach ansin, AJ Murphy, AJ Murphy, uillinn ghéar thar an trasnán, na Fianna ar ais chun tosaigh. Tá brú orthu teacht trasna seo anois. Faighte ag an bhfear lár páirce, Peter Feeney. Feeney á chur siar. Am an iarracht a bheadh anois suas ar an taobh anseo. Pas deas curtha isteach. Smachtaithe anseo anois ag Colin Currie. Colin Currie shot. Á, pas álainn trasna sa lár go dtí Ciarán Stacey. Stacey tar an fad an talún. Imirt mhaith an bhfuil siad imithe thar fóir anseo tá seans. Cúl! An cúl scóráilte ag Seán Ryan. Agus nach maith mar a d'oibrigh siad é. Foighdeach, cúpla pas trasna agus uillinn ghéar ach ní raibh seans ag an gcúl báire. Aon trí déag, náid a ceathair déag mar sin. Dhá chúilín eatarthu. Tarraingt fada ná tá leo, seo a bhfuil, níl sé faighte ag aon duine fós. Ag dul ar ruathar anseo anois Barry O'Connor. Barry O'Connor siar go dtí Rory. Níl aon scór faighte ag Rory fós, Rory an-ghar don taobhlíne, Rory ard, Rory thar an trasnán! Tá sé ann! Cad a bhí mé a rá faoi gan aon scór? Sin an t-ochtú cúilín scóráilte aige. Ón imirt a bhí i gceist an ceann sin? Ceann tábhachtach buailte isteach. Cé a gheobhas seilbh? Faighte ar ais ag na Fianna arís. An pas curtha amach go dtí Dónal Burke. Dónal. Bhfuil a chéad scór ag Dónal? Tá a chéad scór ag Dónal Burke inniu. Ceann fíorthábhachtach. An tríú nóiméad caogad, Seans ann le go raibh siad cúláil bheith ceaptha go tráthrialta Ceann buailte isteach, scúp amach ag an gcúl báire ar éigean, amach anseo go dtí Seán Ryan, Seán Ryan amach ar an taobh arís agus tá dóthain déanta ag Na Fianna, iadsan ar ais i gcluiche ceannais Laighean.